ndikulandireni kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu ndipo yakwana nthawi ija imene timupatsirani programu ya catholic perspective ndipo lero muli ndi ine sam k ndipo ndili ndi alendo mu studio muno iwowa bambo louis chikanya komanso Bambo Elias Chizule. Mwaswera bwanji bambo Chizule? Ndaswera Sam, eh, mwaswera bwanji? Ndaswera bwino.
Bambo Louis Chikanya. Ya, ndili bwino. Inuyo muli bwanji? Ndili bwino zikomo. Tathokoza. Ah, omvera monga tinanena kuti Catholic Perspective ndi program imene timakupatsirani ndithu nkhani zosiyanasiyana lero takubweretserani nkhani yokhudzana ndi kusankhidwa kwa papa watsopano uh, kuno ku, kwathu titero kuti mdziko lonse lino papa ndi woyimirira mpingo malo mwa petulo koma amene anapatsidwa ndithu mphamvu ndi ambuye mwini mpingo uh, habemus papam tiyambe ndi bambo chizule mawu a chilatini amene amakambidwa mnyengo ngati zimenezi anachokera pati ayi mawu amene newa angotanthauza kuti tsopano tiri ndi papa, mawu a Chilatini amene ma a cardinal kawirikawiri amakhala a dean of cardinals kapena. a Cardinal Camerlengo, amodzi mwa amene ali akuluakulu ku gulu la Alangizi a Papa, pambuyo pa chisankho chosankha Papa amene ayambire kutuluka ku bwalo kumene anthu amakhala atasonkhana ankhaninkhani kudikirira kuti timve kuti kodi Papa watsopano akhale ndani, amanena mawu amenewa. Popeza kuti chiyankhulo cha mpingo ndi Chilatini, ndiye mawu ali mu Chilatini kuti Habemus Papam, kunena kuti tsopano tili ndi Papa, chifukwa amayamba abwera iwo kudzanena zimenezo, kenaka pambuyo pake mpamene Papayo amabwera. Chabe tsiku lonena mawu amenewa kuti. Habemus Papam ndi tsiku lomuonetsa Papa Chabwino. eh, mwina lero lino mawu amenewo sangakhale eh, ogwira bwinobwino nanga si masiku apitapo Apita Ndiye eh. kuti mwina ngati kuli kuti tiyankhule chilatini chikhale cha mtundu wina Eh. malingana ndi grama Ayi mutiuza. Program yake ndi yomweyi. Bambo Louis Chikanya. Ah, tinakambiranapo nkhani yokhudzana ndi conclave e Kufotokozera anthu, kuwazindikiritsa m'mene tiyembekezerere, tinafunsa napo mafunso, tiyembekezere Papa otani, then zachitika, tiyambe ndi period imene yatenga conclave kubweretsa Papa, mungaipange describe motani potengera kuti mwina mwaonapo ma Papa angapo akusankhidwa m'nyengo zathuzi, e period imeneyi ndi yodabwitsa, kuti yafulumira kapena yachedwa? Iyayi, ah, tikatsatira mbiri recent history mapapa amene mwanenera amene takhala tawonapo ah, sizikumachedwa oho Mm. tinaona last program i think kuti eh, mbuyomo zimachitika papa ku- chaka chathunthu sanasankhidwe miyezi yambiri sanasankhidwe Ah, The history tells us kuti nthawi ina tinali ndi papa pafupi zaka zitatu ngati not zaka zitatu miyezi papa asanasankhidwe koma posachedwapa eh, if i quote one, act- one uh, cardinal amanena kuti masiku ano chifukwa cha technology kuti tu- anthu akumadziwana msangamsanga mosavuta Aha, okay, ma cardinals they are okay, able okay. to, to, to know each other potengera mwina, mwina pa uh, ma social media

Tsopano ndi mmene timakambirana m'mbuyo muja munanenetsa ndithu m'mapulogalamu athu amene aja amene timafotokozera kuti ndi zovuta kupanga predict. Koma taonapo pambuyono poti papa wasankhidwa, pomatuluka ndithu ma clip ena ndi ena, anthu amene anali ku Rome uko pongoyerekezera kuti basi amafunsa mwina ma religious sisters ndi zina kuti eh, m- mukuyembekezera ndani? recorded before eh pano zimaoneka kuti eh, at least they were closer to to the truth kuti adzidzimuka kuti, ah zachitikadi kuti ah, wasankhidwa ndi ameneyi koma kwambiri funso langa kwa inu ndi lakuti eh, are you surprised kuti mwina ah, musayankhe ngati wansembe because i know kuti mukakhala ngati wansembe answer ndi No no surprise komano tufuna uzukuta ko kudzera kwa inu bambo kuti pabwera a cardinal tiziti pope leo koma anali cardinal robert francis prevost a a were you surprised mutamva. Ayi a I was not surprised uh, popeza mwanena kuti ndisakhale wansembe nde ndi- ndifuna kuti ndifotokozere Eh, ah, please.
kuti mwina anthu atha kumatsutsadi ndi ma clip kuti ayi ayi eh, panali wina amene anthu ena amanena kuti ife tikuyembekezera wakuti mm. uh, izo zitha uchitika olo takhala kuti mwina uh, bishop wa kwathu kuno kapena Oh, yeah. ali nawo kadinolo Aha, okay, Ifenso fine.
titha umayembekezera Aha, I kuti, see, ah, I see. paulo panopo Mhm. eh, ku africa panatuluka ndithu ma- mawu ambiri onena kuti ah, tufuna wakuda wakuda Mhm, Eh, mhm. but uh, uh, papa amatha kusankhidwa wina aliyense so as a priest uh, poyamba mm -hmm. eh, komanso munthu wa chikhulupiriro cha chikatolika ndiona kuti am not surprised because aliyense wa makadinala atha kutani kusankhidwa atha kusankhidwa koma again as just as uh, munthu mongozukuta titha kunena kuti i am not surprised in a way chifukwa cha zinthu zingapo Chabwino.
um,
tikati tione papa amene cardinal robert francis Provo- prevost ndi cardinal amene wasankhidwa zaka ziwiri zapitazi You are right. tsono si kuti anali cardinal otchuka kwenikweni odziwika kwenikweni komanso Kumene analiko sikuti anali ngati anali bishop wa diocese, ngakhale kuti anakhalapo maudindo akuluakulu monga ku chipani chawo cha Augustine. Uh, koma atabwera ku Vatican apapa Francis atawaitana ku Vatican anapatsa udindo umene unali wowaonetsa poyera kwambiri Okay. ah, chifukwa anali oyang'anira dicastery kapena kuti ngati ministry eh, ngati kuboma kwete dicastery ya mabishop imene ndi dicastery yayikulu kwambiri chifwa imene imayang'anira mabishop kasankhidwe ka mabishop komanso kasankhidwe ka makadinala okay Eh, ndiye ndi unduna ndithu kapena nthambi yayikulu ku Vatican kuja imene mabishop ngakhalenso makadinala anzawo amawadziwa.
Chabwino. Ehe, komanso ndiye kuti ndi amene amawayang'anira kumene aliko. Okay. Okay. So pa chimenecho ndi kulumikizana ndi makadinala anzawo ndi mabishop anzawo, I see kuti he was somebody who was very close komanso as very close. I mean as known. Okay. Ah, kachiwiri sindingadabwe chifukwa chonena kuti Iwowa anasankhidwa ndi Papa Francis. Okay. Ndiye kusankhidwa ndi Papa Fra- Francis kukusonyeza kuti mwina pa zina already ali olumikizana mwina Aha. mu maganizidwe ndi opinion ndi zoterozo. Okay. Choncho mwina ah, anthu poona kuti Francis mmene anachitira atha kukhala kuti ah, mwina tis- tisankhe amaganizidwe ofanana nawo mm -hmm. ehe mm -hmm. and then uh, pomalizira penipeni tikati tione mfundo zawo zimene iwo ali kadinala mm -hmm. ngakhale ali bishop mm -hmm. mukati muone moyo wawo ndi zimene akhala akuyankhula kugulu mm -hmm. muona kuti ndi zimene Pope Francis amanena mm -hmm. zina zambiri ndi zoti zofanananafanana so maybe mwina anthu popeza makadinala ambirinso amene amavota ulendo uno anasankhidwa ndi apapa amene atisiyawa, n'kutheka kuti ambiri anali a maganizo onena kuti tipitilize legacy ya apapa amene atisiyawa. Okay. So mwina nditha kutero ndithu. Chabwino.
Do you want to add anything Bambo Lucy Kanya pa nkhani ya reaction yanu Ngati wansembe mu mpingo wakatolika mwalandira Papa watsopano mwamva kuti ndi Cardinal Prevost amene ndithu watenga upapa inuyo reaction yanu mwina can you express it kapena tipite pa funso lina? Eya, mosasiyana kwambiri ndi abambo. a papa leo sikalekale amene anasankha kukhala akukhala kadino eh, 2023 omwe 23 yeah. Mhm.
anachoka ku peru eh, sikalekalenso about 2020, eh, 2015 kupita ku vatican okay Eh, nde anali ngati chabe ongoyang'anira kanthambi kameneko nde chaka cha 2023 nkuwasankha udikoni sole kadino and eh, lile

Aha. I mean too Oh, yeah. eh, chifukwa timaona makadino ena odziwika kale Aha. Kuti, ah, wakuti wati komanso ti- ena amene amapanga ujeni amaganizira ma- makadino ena basi amati oh paliso awa paliso awa kutchuka kwambiri kutchuka kwambiri koma ab- ab- kakadino robert sanabwerepo Ayi. sanabwe palibe amene ankanena zawo mwina kwawo komweko kapena Yeah. eh, tikamamva mwina anthu ena kunena Ah, unoti ah, mwina eh, mwina But mwina- mwina Ma- Americans were surprised Ku- American ah, Cardinals ku latin america cardinal prevost anali ndi udindo waukulu wina umene mwina sitikutchu- sitikutchula kwambiri Eh, umene amati pontifical mm, amatsogolera pontifical commission ah, ya ku latin america Okay. kusonyeza kuti bungwe la papa loyang'anira nkhani za ku Latin America Okay. iwowo ndiye anali anali mtsogoleri Mhm. Eh, ndiye unalinso udindo waukulu kuphatikizira pa udindo umene ah, Anali nawo. anali nawo woyang'anira mabishop Okay. ndi kasankhidwe ka mabishop komanso makadino Okay. ndiye udindo maudindo awiriwa anali amphamvu koma kuti anangowatenga chaposachedwapo Aha. choncho anthu ambiri mwina samakamba kwambiri koma anali maudindo amphamvu kwambiri koma chifukwa choti amakhudzana mwina ndi makadinolo ndi mabishop definitely mabishop onse olo makadino onse amawadziwa iwowa chifukwa iwowa ndi amene anali ngati bwana wawo komanso mkulu wawo ku nthambi yawo imene ya dicastery for the bishops komanso ngati pontifical commission yoyang'anira za latin america, ndoti ngati continent yonse Okay. analinso ndi udindo waukulu ngati kulumikizanitsa Apapa ndi Latin America.
Chabwino, alright, back to you Bambo Louis Chikanya, tinamva ife ndipo palibe watsutsa kuti Papa Leo anachokera kapena kuti anabadwa. ku America, ku Chicago. Tsopano ataphunzirako choncho walowa unsembe ndi utumiki zaka close to 20 akagwira ntchito ku Peru. I think za ku America ndi zodziwika bwino, ambiri amadziwa kuti tizizibwereza tiwathera nthawi anthu, koma ku Peru. Chikhalidwe chawo anthu aku Peru ndichotani kapena kaganizidwe kawo ka anthu aku Peru kumene Papa Leo anakhalitsako kwambiri mwapezapo kuti ndikotani ku Peru?
Yeah by just this word Latin America I just remember my history uh makamaka theology. imene timaitchula kwambiri kuti liberation theology. Uh, ku Latin America kunali mavuto kwambiri m'mbuyomo. You remember uh, Bishop Oscar Romero, if you have heard about uh, Oscar Romero, ochokera ku Ecuador. Okay. Ecuador ndi aneba a Peru. Okay. Mhm. Kuli pali Peru pantunda apa, pali Bolivia apa, pali Brazil uku, o, kuli eh, Chile kumusiku, kuli Argentina. Maiko amenewa anavutika kwambiri nkhani ya ma rights. Utsogoleri wa nthawi imeneyo, amene amalamulira m'boma nthawi imeneyo amavuta kwambiri kunzunza mpingo, kunzunza anthu. So mpingo was coming in to fight for the rights of the people. Aha. So kadera kameneko, kuphatikiza ku Peru ndi enawo amene azungulira kumeneko, anali ndi. patabwera maganizo amene akuti anthu have to be liberated and panabweraso ma school, ma seminary they were teaching liberation theology kumaphunzitsa anthu kuti no we have to be liberated even Jesus Christ did the same amapanga liberate anthu he wanted kuti anthu akhale free that's why even they give the example of anapita mtempile Ambuye Yesu ndi chikwapu kukwapula anthu the aim was to liberate the oppressed okay chifukwa anthu were oppressed kumazunza anthu kumati anthu aliyense agule nkhosa yokapereka sembe mu tempile usagule kwina kulikonse ayi usabwere ndi nkhosa uchokera kunja ugule nde amasintha ndalama mosakhala bwino kubera anthu all those things nde ambuye yesu one reason was kuti anthu choyamba mwina aku, aku, akupanga abuse the temple koma kachiwiriso akupanga abuse anthu so he wanted to liberate people aha nde with that mentality that liberation mentality imene inadzazaso kwambiri kudera kumene kukuperu ndi kwi- kwinako aha now i'm not surprised kuti he chose leo Okay.
Hmm. Why choosing Leo? That mentality of uh, liberating people from oppression chifukwa tiona mwina kutsogoloku kuchokera pa nkhani ya ma rights kumene aha kalata imene analemba papa leo wa 13 ya chaka cha 1891 imene amatchula kuti rerum novarum ndi yoti imakhudza zinthu zatsopano okay. Ehe, makamaka amalemba nkhani yokhudza labor and capital okay. Mene anthu amazunzira anthu akalemba ntchito and all those things mm -hmm. So zimenezo zikuchokera ku background imeneyi so ku Peru it's eh, that type of mentality okay. Ehe.
Chabwino bambo eh, eh, Elias Chizule mwina nkuonjezerapo, makamakano chikhalidwe chenicheni cha anthuwo, kupatulapo za kubwera kwa Chikhristu kuti mwina anthuwo atembenuke mtima, komano anthuwo kapena mwapezapo kuti chikhalidwe chawo nchotani?
A, mmene afotokozera a father poyamba nkhani ndi yonena kuti anthuwo poyamba. tiwatengere kuti ndi anthu amene akuchokera ku background yoti amazunzika makamaka maiko ambiri atchula aja anali pansi pa ulamuliro wa ah, maujeni ma asitikali awa amangolanda dziko kumalamulira Okay. eya ma military juntas eya koma tikakamba za chikhalidwe chenicheni cha anthu aku Peru ndikhoza kunena kuti nchosasiyana kwambiri uh, ndi cha anthu a ku africa okay. tikatengera za chikhalidwe chawo chakale Mhm. chifukwa ku, Ke- ku peru kuli anthu ka nkhoza kutchula molondola amatchulidwa kuti ah, ma- ma Quechua Mhm. ndi ma aymara Mhm. ndi amene ma original people ndi Okay. amene ali akumene koko Mhm. ngati mmene tilili ife mmene tinabadwira kono ife ngati Koma- mabantu ngati mabantu Okay. akumene kokono ma, ori, ma originals adakalipo mpaka panopo okay Ndiye koma kunapitano anthu achi Spanish, Spanish amene anakakhala ngati kuti ngati mmene anabwerera ma British kuno. Okay. Eh, so anapita kumakalamulira kumene kuja anthu aja. Koma gulu lambiri ndi mmene ndanenera ma Quechua ndi ma Aymara people Okay. amene ndi azidzukulu ma descendants a gulu lina tinkaphunziranso ku ujeni kuja ku history ya kuno ku malawi amati the inca kingdom kapena Okay. inca empire okay eya nde amene awawa ndi anthu amilango yakumene ndeno panopo zinakhala ngati zikuphatikizana just like here masiku ano chikhalidwe timaphatikiza za zungu ndi z- za makolo athu Okay. Eh, so E, ndikhoza kunena kuti ku, ku Peru ndi kosiyana ndi ngati ku Europe Okay. chifukwa ku Europe e, chikhalidwe chawo ndi china chimene timachitenga kuti nchapaderadera pamene ngati cha ku South America kuphatikizira Peru ah, ndi chosasiyana kwambiri ndi kuno chifukwa kuli za chi tradition kwambiri ndi ma customs a chi a chi tradition tikatengeranso nkhani ya kutukuka kwa dziko la Peru Peru ndi middle income country okay. e, sinafike poti ndi dziko lochita bwino e, ndiye ndi dziko be loti ngakhale mavuto mm -hmm. sitingasiyane kwambiri ngakhale kuti mwina matauni awo mm -hmm. mwina chani zili patsogolo mm -hmm. koma si dziko lotukuka ngati mmene alili maiko aku ulaya komanso ku North America Okay. ndithu. Chabwino.
Now bambo Louis Chikanya, ah, kutengera ndi context imeneyi taidziwa Peru ndi kudera kumene ah, Pope Leo akakhalako close to 20 years kugwira ntchito kumeneko. Sindikudziwa inuyo mu utumiki ansembe kaya ndi ma religious mukakhala mukutumikira ah, Chimachitika nchani pakati pa chikhalidwe chimene mmapeza dera limenelo ndi inuyo poti muli nchikhalidwe kale chanu? Who changes who? Yeah, chabwino Sam very good question, I've never been a missionary koma I've lived with missionaries Chabwino. ndikudziwa mmene amapangira behave Chabwino. komanso zimene amakhulupirira. Alright.
Mishonale aliyense amauzidwa.
Akamachoka kwawo amauzidwa kuti kumene akupitako he should be part of the people amene wapeza kumene kuja Okay. ehe iyeyo asabwere ndi imposition ya zakwawo Okay. Eh, iye a- atenge zimene wapeza kumene zimene akuchita anthu mmenetu amakhalira amamishonari amene takhala nawo amene timadziwa i remember abambo jo abambo yohane abambo eh, julio Okay. ndi azibambo ambirimbiri Aaa amati akabwera ama tima tikamacheza nawo anabwera kalekale 1960s so they were part and parcel of the people amadya zimene anthu amadya therere ehe kudya nawo kumwa amagona eh, tim- mtimabwi- mtimabwinja ndithu Tomweti. akapita ku outstation amagona mkanyumba ndithu mmene amachitira ena onse kumacheza ndi anthu so they were doing that so in the process amaphunzira culture ya anthu kumeneko kulankhula so vehicle of culture ndi language so amaphunzira chilankhulo the first thing akabwera missionary amamtumiza ku sukulu ya chilankhulo akaphunzire panopa ena amapita ku mua ena masiku ano ngakhale konkuno kwathu ena amapita ku mlale amakhala ndi ansembe kumeneko ndi anthu amaphunzitsa chilankhulo kuti adziwenso culture chifukwa Chabwino. culture yathu timachita express in language Okay.
Aha. Chabwino.
so eh, zimenezi zimene missionary amene achita ndi ah, papa leo anapita eh, ku, kuchoka ku chicago kupita ku peru ati 1985 Okay.
Mhm.
kuchoka Sometime. 1985 mpaka 20 23. 2015 i think Okay. Ehe, pamene anadza uh, anabwererako briefly kupita ku chicago then kumapita ku ku Vatican Aha. ndi anakhala zaka zambiri kumeneko so in, was inserted fully inserted into the culture of the Peruvians chabwino Eh, so chifukwa chake ena they say ah he is a Peruvian Chani? of course anakhala ndithu zaka zambiri ku Chica- ku Chi- ku Chicago ko is in Chicago yani anyway Okay. eh komanso ukunso wakhala kwambiri anthu ambiri akumdziwanso kwa basi uko auti Chiclayo diocese ya amati ana- ku anali ku- Peru eh. ah, anali ndithu ah, prelate kapena ordinary wa diocese imeneyo eh. bambo chizule ah, zimatani kuti mpaka missionary apeze citizenship ya dziko limene akugwirako ntchito kapena ndi iwowa tinene choncho kuti adakonda chikhalidwecho kapena ndi ntchito imene inawapangitsa kuti I think kuti nthane nazo ndingokhaliretu citizen kuti mwina pamakhala pressure yo- ya mavisa ndi and the like Okay aah mwina tingotsindika kunena kuti Papa Leo ndi citizen waku waku America aah ngati mbadwa yaku Chicago koma is a naturalized citizen waku Peru so timadziwa kuti citizenship timatha kuipeza mu njira zosiyanasiyana, kubadwa, kukwatirako, kukhalitsako, ku, ya zinthu ngati zimenezo nde iyi yokhalitsako iyi ndi imene amayitchula kuti citizenship kapena umbadwa wowupeza chifukwa chokhalitsa naturalization Okay.
ndiye ndizosadabwitsa kuti iwo atakhala ndithu zaka 20 eh, chipitire 1980 chani 80 Five. 85 ah, kumazachoka 2015 kupita ku chicago kumene anakatenga udindo wa ku chipani ayi ndithu akumene koko anachiona ndithu kuti nchokwanira komanso iwonso ndiyesa kuti azitha kugwira bwino ntchito yawo mwina anangopempha kuti bwanji ndikhalenso ngati uh, wakonkuno Okay. kuti apange formalize kuti eh, is a naturalized citizen Okay. mukudziwa kuti olo ku malawi kuno malamulo amati ukakhala zaka 7 uh, utha kupempha Oh, umbadwa yeah. umene Oh, yeah. chimodzimodzi ku kenya ndi chimodzimodzi ukakhala zaka 9 uh, umatha kupempha kuti ah, ndine ndikhalenso ngati naturalized citizen wakuno Okay. ngati dziko lolibe vuto amakutani amakulola ngati kunoko aliponso ansembe osiyanasiyana amene eh, ali nayo citizenship ya malawi okay eh, ndiye umakhala kuti anthuwo akhalitsa komanso anthu angovomera eh, ngati mmene alili ambuye rayani aja ku- ku Mzuzu kuja tinganene kuti iwo aja anabwera ali zaka 20 chakuti panopa ali zaka 73 73 nde tizinena kuti ku Ireland ku Ireland mwinanso sakwadziwa Oh, yeah. amene akwadziwa ndi anthu akumalawi kuno Eh, ndi mmene moyo wonso wa ah, papa leo ulili kuti akhalitsa kwambiri ku Peru kotero kuti anthu ena amawerengera kuti ndi a ku Peru. Koma tikatengera kuti kwawo n'kuti anabadwira kuti, ndi ku Chicago. Chabwino. Eya, ndithu, ndithu. Alright.
Now, ah, mmene mukutitsatira, iyi ndi Catholic Perspective. Lero tikukambirana nkhani ya upapa wa, ah, Leo 14, amene ndithu anali Cardinal, ah, Robert Francis. Prevost, Tikumva ndithu mu program yomweyi, kubadwira ku America ku Chicago koma ntchito anakagwira ku Peru ndipo anapeza cha unzika cha ku Peru. Tikufuna ndithu tithandizane kuti pamene ayambe ntchito yawo pa 18 May pano, ayi ndithu tikhale tikuwadziwa bwino ndipo tizitsatira. A.
Mwina tingoonjezera kuti. zimakhala chonchi kuti mmene wasankhidwa kuti inu ndi papa uh, ndiye kuti inu amakhala no citizen number one wa ku vatican Okay. imenenso ndi dziko palokha okay ndiye kuyambira lero plus-nso makadinala onse amakhalanso mbadwa za ku vatican ndiye mwina za unzika wawo wa ku america ndi ku peru Peru. tiziyiwale masiku ano iwo ndi citizen number one kwawo ndi ku vatican wa ku vatican ya oho ah, ah. ayi odala ma, maiko atatu okha maiko atatu alright ayi chabwino uh, bambo louis chikanya tsopano tikuyang'ana nkhani ya ku peru utumiki wawo, uh, mwina nkutheka mudziwapo kanthu, mwafufuzapo kanthu kuti kodi anatumika bwanji, zikumamveka ndithu kuti zikuoneka kuti anachilimika. Ine pamene ndimapagwira kapena pamene pamandigwira mtima ndi pakuti anayenda ndithu ma kilometer ochuluka kuti kupita, kuyenda so it's like ti, not like moving to koma ngati walking mutithandiza pamenepo kuti nizoonadi kuti anayendadi wapansi
zimenezo sindinapeze i didn't simunapeze really study kwambiri kuti anagwira bwanji ntchito ku peru Mhm. uh, apart from kuti he was eh, eh, primate kumeneko Mhm. yeah zoti anagwira ntchito molimbika f- from some hearsays Mhm. ndi anthu Mhm. yeah koma in details i didn't i didn't study it Aha, i aha, didn't yeah, so i may not Chabwino. I've not come across kuti anayenda ma km. Ine nditangotsimikizira kuti ali ku Peru amakhala ndithu almost ngati munthu aliyense kumeneko Alright. chifukwa eh, ndaonapo ngakhale zithunzi komanso kuwerenga zina kuti ayi kuvala majombo ndithu ma gumboots aja ndi ku- nthawi zina kumakhalanso ma floods ngati naye nawo ku chigawo cha kumwera aja amapita kumalowa ndithu ndi ma gumboots awo a mu manyumba muja ndinanenera kuti ku Peruko ndi kuno sikosiyana kwenikweni Okay, ayi. ona okay. manyumba ake mmene alili ndi kuti majombo akulekeza ndithu cha mmabondomu koma ali bishop Okay. ah, ah, wakumene kujako eh, amapanga ndithu zinthu za mtundu umenewu pamodzi ndi anthu ah, ma citizens komanso akhristu akumeneko ndiye ama- ama- amapanga ndithu moyo ngati mmene amakhalira Papa Francis pamene anali ku Argentina Okay. eh, kumakwera bus nthawi zina Papa Aha. Francis uja Eh. Eh, koma awawa ndithu kuyenda mtunda Mm. kukhala ndi anthu mmatope Mhm. eya kumafukula kumene nyumba zimene zagwa zimenezozo Mhm. zinthuzi taziona Mhm. komanso tawerenga ndithu kuti moyo unali wotero kumeneko. Mm, chabwino Yeah.
Eh, ndipo penepo zikundikumbutsanso kuti kumalawi kuno aepiskopi athu amapanga zimenezi taonanso mzithunzi ah, ambuye kukaronga uko Ambuye amaya- Msusa tinaona ambuye adavala Msusa, makanduku. yes Yeah. amakwera mapiri kuti kusungapitenso galimoto So- akuyenda wapansi now let's break a little bit pa nkhani ya upapa wa papa leo eh, tibwererakonso komano tiyeni tione moyo wa uh, usenti Eee chifukwa kale ndiye kuti mwina timazimvera patali koma taonapo munthu amene anapondako ku Malawi eeh Papa Yohane Paulo wachiwiri canonized he was canonized saint tikuona koma anakhala mmoyo wathuwu ndithu tilipo now ndi mmene takambira za moyo wa a Cardinal Prevost ku Peru koma kufananizanso ndi mmene tikuchitira kuno kwathu ku Malawi atumiki a Mulungu ndendende kukhala pamodzi ndi anthu taonanso kuti Cardinal Prevost ali ku Peru konko adakali Bishop kumayimba ndithu Christmas carols ndi anthu choncho normal life Koma pali ulaliki umene tinamvapo ndithu kwathu konkuno mukamalalika kuti ma saint ndi anthu, they live ordinary lives komano amayesetsa kuchita kwabwino. Timafuna kuti mutatiunikirapo kuti kodi titadzamva tsiku lina kuti aah Papa Leo wa 14 ndi saint koma zochitika zake tikuziona ndithu kuti ordinary bwinobwino kulimbitsana mtima pa ulendowu ndi akhristu tsopano pamene tikukhala, how should we live? Tachita break pang'ono kuti tiunike no moyo wa ife akhristu eh amene mmatitumikira paulendo tili paulendo ndithu tikuyenda motani.
Okay ah mm saint kapena kuti oyera ndi anthu amene amaulutsidwa ndi mpingo kunena kuti awa moyo wawo anthu awa akhala moyo wachitsanzo umene akhristu ena atha kutengerapo a, makhalidwe awo ndi umoyo wa mtundu umenewu. Nchifukwa chake mpingo umaulutsa maina a anthu ena kunena kuti uyu ndi oyera ee. Koma sizikutanthauza kuti oyera ndi okhawa ayi. Ngakhale azigogo athu, azibale athu ee. Eeh chifukwa nkutheka kuti ngakhale olo ochimwa amene oti timamudziwa anali manifest sinner pa nthawi imene akumwalira anayanjana ndi Mulungu ndiye ndi oyera Oh yeah. koma mpingo umangotchula ena mwa amene ah, ah, ma- kuti kudzera mmoyo wawo ife titengereko chitsanzo Chitsanzo. ena ndi apapa ena ndi mabishopu ena ansembe ena akhristu eni ake kwathu konkuno ku africa takhalapo ndi anthu ma lay people amene anakhala moyo onena kuti mpingo unaulutsa kuti ndi oyera kuti moyo wawo ukhale chitsanzo kwa tonsefe ngakhale ife ansembe ngakhalenso ma bishop Okay. Tinamvako za amalitiri a ku Uganda tinamvako za eh, Josephine Bakhita Bakhita okay tinamvako za panopo kuli anthu angapo pali Julius Nyerere wa ku Tanzania pali uh, ndani uyu wa ku South Africa Thomas Lodwa eh, komanso ku eh, ku south africa ku ku ngome kuli sister wina kumeneko amenenso ali pa ndondomeko panopo ali pa stage imati blessed okay koma ali pa ndondomeko yoti nawonso atha kukhala apapa nde Akhoza kukhala woyera. atha kukhala oyera okay tsono ndondomeko kungoti mpingo sunaf unaika ndondomeko posafuna chisawawa kuti kodi tidzingosankha wina aliyense kuti a basi uyuso atha kukhala chitsanzo nde unaika ndondomeko kuti poyamba pazikhala kuti munthu uja malingana nkudera kwanu mmene mwa mwakhalira naye poyamba pakhale pempho Okay. lochokera kwa akhristu eni ake mwina izinso tiunikire akhristu kuti Yes. azizidziwa Kwambiri, kwambiri. kuti kuti munthu akhale papa poya- ah, osati Oyera. papa woyera poyamba pamakhala pempho ah, imene Anthu anthu kudera kwanuko muyenera kupititsa kwa episkopi wa dayosiziyo. Okay. E, imeneyoyo imakhala pempho lapadera kunena kuti "Ah, koma mmene anakhalira Samu Kalimba kwathuko pali mu- ife tikuona ngati ndi munthu woti atha kupangidwa kuti akhale nawo pa ndondomeko kuti akhale wachitsanzo Okay. ndiye kuti a, a bishop amayenera no kuti pakhale ndondomeko yofufuza khalidwe la munthuyo ndipo amakhala kufufuza Okay. kafukufuku molumikizana ndi, iwo akalumikizananso ndi kwa apapa kumenenso kuli dikasitale imene imaona zimenezizi. Ndiye kuti pamakhala kafukufuku woyenerera kuti aonedi kuti kodi munthu ameneyodi moyo wake unali wachitsanzo ndiye amaika ma independent people okafufuza munthuyo. Ndiye pamafunikanso kuti mwina m'moyo wake pakhale ndithu kuti panali ndithu ngati mirakuli m'moyo wake kuti china chake. chinachitika eh, kuti ah, munthu akuonetsabe kuti anali wapaderadera okay Eh, nde sitingangoti anali wamakhalidwe abwino pamafunikanso mirakuli komanso kuti makhalidwe abwino pasaonekenso kuti panali zoyipanso kwambiri zimene zinaononga mbiriso ya munthu yemweyo Ah, okay okay ndiye ndi ndondomeko imene imafuna ndalama Ehe. tifotokozeretu chifukwa ndi maulendo amenewo mwina akafuna kukumba ngakhale mtembo kumene amatha kukakumbanso kuti aone bwinobwino ndi zina ndi zina ehe ndiye ndi ndondomeko imene imakhalapo koma chachikulu tinene kuti apapa Leo mmene akhalira kuja chimodzimodzi mmene woyera wina aliyense amatchulidwira kuti ndi woyera. sitingadabwe patsogolo kuti tadzamva kuti uyu anali woyera Okay. ngati mmene tikumvera kuti achina Juli- julius nyerere ndinakumana nayeko ku mzuzu ndili Oh. mseminale anabwera kudzapemphera kuti ku cathedral kumene ine Okay. ndimapanga pastoral experience yanga Mhm. eh, anayenda kuchoka ku state house amakaonana ndi a Bakili okay nde anabwera ku chalichi Mhm. fe inenso ndinangodziwira momwemo kuti a president wa ku Ndi- tanzania ati Oho. ali- ali- Ali mu- ali mu- oho wakale eh. wathandiziratu pamene papamo Ndithu ndithu ndiye zimatheka ndithu kuti Eh. munthu amene munakhala naye Mhm. amatha kupangidwa declare kuti ndi woyera malingana kuti atsatire zonse zimene mpingo umafuna ndi ndondomeko zonse zimene ah, zimafunikira.
Starting point akhristu eni ake kupempha. Yes. Aha, chifukwa ena nkumangoyembekezera kuti ah, bwanji sakutitchulako agogo athu aja sakuwatchula opanda kupempha. Ngati akukhulupilira kuti agogo anakhala ngati panopo anthu ena ndinawunikirako akukamba za moyo wa azibale awo so pamakhala poyambira pamenepo then iwo aja abwerese pempho kwa Ambuye Episkopi Ambuye Episkopi ayambe ndondomeko yonse.
ndithu. Iyayi dzimvere mumtolo akuti konzekane ndithu eeh zimatenganso chuma zimenezi bambo Louis Chikanya tikubwereratu kunkhani yathu ya a Papa Leo komano pano timafuna titaona dicastery ya a u Bishop anazomolazomola bambo Chizule eeh kufunika kwa dicastery imeneyi Mwina nkutheka ananenanso kuti ndi kumene kwathandizira kuti adziwike bwino komano timafunano ngati mungaitambasuleko kuti anthu aidziwe tsono kuti zimatani chifukwa ife ndife ma users a dicastery imeneyo timangolandira ayi diocese yanu tsopano wasankhidwa mawiki apitawa kunali kupereka u bishop ku mzuzu munapita timakumvani ee timakuonaniso mzithuzi zimatani kwenikweni Yeah, um, ena mati dicastre, dicastre, dicastre, eh, congregation. Ndi amanena kuti congregation is a clerical word Okay. term. Dicastre is a secular term or a lay term. Okay, Eh, okay. Koma si one and the same Okay, thing. okay. Ndikangati ka, ka ministry. Okay. Mina nena bambo ngati tikatenga kuboma. Okay. Makhala ngati ministry. Unduna. Unduna. unduna woyang'anira za Aepiskopi. establishment of a region Aepiskopi kupeza Aepiskopi komanso advise ma Episkopi, kukhala nawo pa different issues okhudza ma Episkopi. So aah he was really eeh pakatikati pa Aepiskopi which means ma Episkopi ambiri amamudziwa chifukwa iyeyo had a say amaikapo mlomo pa kusankhidwa kwa episkopi. Ha, so, a, bungwe limeneli ndi lofunika kwambiri, chifukwa mu mpingo ndi loti, e, aepiskopi ndi dzanja la apapa. Ehe. A, just by, by the way, a. Nthawi zina anthufe tima papa akakhala papa munthu we we kind of rate that person kuti ah ndiye sa is closer to God now or is next to Jesus Christ now or no he he now becomes more a servant than before that's why amanena kuti he is a servant of the servants of God okay pamene olo for sure kungosankhidwa kuti kuti wavomera umadziwanso the work be ahead of you umadziwanso kuti koma ya and miyala imene ibwere ahead of you I can see miyala imene izibwera eh kwa kwa papa Leo posachedwapa okay ah anali ndi ah msonkhano wa atolankhani Mtolankhani wina anambofunsa kuti, kodi za ordination ya azimayi ikhala bwanji? Kalekale zayambika so how can one respond to this one? Anthu ayembekeze kuti ayankhepo kuti ah ah tsono funso limeneli likubwera bwanji? So I foresee kuti kub kubwera miyala ndithu koma as you asked kuti bungwe la dicastery yokhudza aepiskopi ndi bungwe lofunikira kwambiri Okay. chifukwa it it it it concerns e, kusankhidwa kwa aepiskopi amene ndi dzanja a, la papa kuderako Ehe. e chabwino ma, epi- ma, lo, ma, ma, ma, che- ma particular churches Okay. Ehe, but every particular church which is eh, abambo mundikonza which is a diocese Ehe, ndiye ku diocese kulo kumakhala episkopi okay Eh, kulibe diocese yopanda diocese yopanda episkopi kulibe

Ambuye Vin I don't know I don't remember now kuti diocese yawo inali chani koma anawapatsa diocese Oho. the meaning is sungakhale episkopi wopanda diocese Ikhalepo ndiye basi. tikupatsa imaginary diocese Aha. Ehe. so particular church iliyonse ah, iwo Apapa Leo anali amadziwa Okay. kuti uku kufunika amadziwa ma needs a mpingo uku uku kulibe episkopi uku kufunika auxiliary uku kufunika chani Ehe.
Chabwino. Ndiye tafika pa nthawi yonena kuti no ationetsera kuti tapeza papa. Papa Leo wa 14 watulukira. Mawu amene anayankhula, mtendere ukhale nanu. Anthu akukambapo zambiritu ndi mawu amphamvu kwambiri. Sindidziwa kuti ndi amphamvu bwanji bambo Chizuma. Mawu amenewa ndi amphamvu kwambiri. Kodi Ndi, si mawu amene Ambuye Yesutu atauka kwa akufa. Pano tiri mu Easter. Tiri mu Easter, E, yes. mawu amene Ambuye Yesu amayambira kupe, ku, kunena kwa anthu amene amakumana nawo anali amenewa. Mene anaonekera Oh, yeah. ophunzira a Ambuye Yesu eh, ali mukachipinda kaja eh, amabisala Mawu anali amenewo oyambirira, Mtendere ukhale nanu. Chifukwa chakuti, olo tikati tikhale padziko lino lapansi, chifukwa choti pali evil, mwachitsanzo, eti, osati chitsanzo, moti chifukwa choti kuli evil ndi zina zambiri zotsamwitsa, anthu timakhalabe ndithu osowa mtendere. Ndiye, mawu oti Mtendere ukhale nanu, Peace be with you. ndi ofunikira kwambiri kwa munthu wina aliyense komanso mkhristu wina aliyense. Chifukwa chake ngakhale pa nsembe ya misa mau amenewa alipo. Misa isanathe ndithu pena pake amadzatiuza wansembe kuti May the peace of the Lord be with you. Makamaka peace of the Lord wouka kwa akufa ameneyo. Ndi chifukwa chake I think almost papa aliyense amabwera woyamba kupereka mau amene aja. Ndi maunso amene akuyenerera kuti wansembe or bishopu pa nyengo ngati imene ija nthawi ya Easter aperekere moni. Okay. Ndi mawu amene Ambuye Yesu anapereka kwa ophunzira ake, Peace be with you. Okay. Ndithu ndiye ndi mawu amphamvu kwambiri koma kuwatengera broadly tikhoza kunena kuti ngati Papa ntchito imene ayenera kubweretsa kwa Akhristu ndi nkhosa zake ndi imeneyo kuti zikhale pa mtendere. Okay. Yeah. Chabwino. So it was not very surprising kuona kuti atangotuluka anapereka ndithu kuti mtendere ukhale nanu. Chabwino.
Ndithu. Moti winanso akadasankhidwa akadatchulanso mawu omwewa. We- Ana zimatengera Zimatengera.
Zimatengera. Eh, zimatengera kuti uyuyu eh, nanga si anthu aja

mtendere ukhala kapena Ayi. mtendere ukhale nanu Ayi, I doubt. ehe Ayi. so it de- depends It Ndi- depends.
Yes. So, uh, with him coming to say mtendere ukhale nanu, uh, m- mmene akambira bambo Chizule, eh, ndi mawu amphamvu kwambiri koma I expected kuti mwina mukhoza kuwatanthauzira kuti i- akutanthauza chani mu nyengo zimene tili ifeyozi because anthu agwirapo kwambiri kuti "Ah, wayamba bwino chifukwa anabwera ndi mawu akuti mtendere ukhale nanu are we at all Ya akudziwa a nthawi zina ananapo amanenerapo abambo kuti eh posankha apapa nthawi zina makadinala amayang'anira kuti kodi munthu amene angatenge mpingo kuupititsa kwabwino kapena ku maphunzitso ake kapena kumene anthu tikufuna kapena malamulo a mpingo amafuna tisankhe munthu wotani pena amayang'aniranso kuti kodi zimene wasiya papa amene watisiyayu eh winayo akapitirize aha nde Poona zimenezo, a mudziko muno, pa dziko lapansi pano pali mavuto ambiri osiyanasiyana. Iyeyo he is aware, Papa Leo is aware of that, when he was a cardinal he was aware of that. Papa Francis wasiyaso ma issues ambiri a ma ma migration a anthu kuchoka dera ili kuchoka akuthamangitsidwa uku a Trump wachotsa anthu uku wa chithandizo chani waletsa and the like all those things he is aware of those things so ndi zinthu zimene zikusowetsa mtendere anthu ambiri ulamuliro wa Trump mwachisanzo wangobwera Trump anthu ambiri asowa mtendere. So izi izi ndi ujeni ndi ndi ochokera dziko limodzi anthu amenewa. Oh yeah. Ehe.
So uh, ine nditha kuonjezera motere kuti mawu oti mtendere ukhale nanu abambo Chikanya anafotokozapo pa nkhani ya mmene munafunsa kuti kodi eh, kuchoka kwawo ku nkhani ya liberation theology imene amafotokoza eh, nditha kuipanga connect to that okay. komanso kuipanga kuilumikiza ndi kusankha kwawo kwa dzina la Leo chabwino eh. eh, titero koma Ah, Leo maleo ambiri onse pafupifupi onse kuyambira woyambirira Leo the first anali munthu amene anapulumutsa mzinda wa Rome from an attack okay. yeah.
so maleo ambiri akhala anthu amene olimbikitsa ufulu ndi mtendere wa anthu kapena chipulumutso mwa njira imeneyoyo. And so aah Papa akamasankha dzina poyamba amayenera kuti ndiye kuti afuna kupitiriza legacy ya Papa womaliza amene anali ndi dzina lomwelo.
Ndiye tikatenga Leo Leo the 13th anali wopititsa patsogolo Catholic social teaching chimodzimodzi. Leo, amene abambo anamutchota, analembanso dokumenti yofunika kwambiri pa human rights yotchedwa Rerum Novarum.
Ndiye mmene apapa asankha Leo ndiye kuti tikudziwiratu kuti iwo akutsamira kwambiri ku Catholic social teaching imene imaima kwambiri pa ulemerero wa munthu, pa justice and peace, chilungamo ndi mtendere, um, komanso mwina mavuto a ogwira ntchito, mavuto a anthu amene akumenyera ufulu, human rights, zinthu ngati ziti zimenezozo zimene tikuyembekeza kuti Papa Leo ndiye atsamira kwambiri kumbali ziti mhm. kufuna kubweretsa ufulu mhm. wa anthu ndi mtendere amene akumana ndi nsinga zosiyanasiyana mhm. moyo wawo. Okay. Eh, so for him to come to say Peace be with you ndiye kuti i, ine nditha kuilumikiza ndi kusankha kwawo kwa dzina ya Leo amene ma Papa Leo ambiri amatsamira ku Catholic social teaching bringing justice and peace to people komanso a kuti akuchokera ku Latin America kumene kumachokera a liberation theology. Aha, Ndithu ndithu. alright, chabwino. Ah, Ndiye taona ndithu kuti eh, Wachitapo ntchito zingapo, koma kunadzalengezedwa kuti iyayi akhale akukhazikitsidwa, is it pa 18 May? Yeah, ndiye ti zimene akuchita pano si za uPapa ayi eti? S, Aaa, si, Papa sakhazikitsidwa iyayi. Iyeyo ndiye wamkuluyo kuposa ena ayi, palibe Amkhazikitse amene ndani? angamukhazikitse.
amangokhala ndi mphamvu yongomusankha akamusankha basi Zati.
papa ah, tiyambire kosankhako akamusankha papa chimene chimafunikira nkuti angovomera Okay. udindowo kuti ndautenga Okay. ndiye akauvomera ngati ali bishopu kale basi anthu ena ma- amene amusankha aja amangopereka ulemu kwa iyeyo Okay. ya palibe kuti mumukhazikitsa papa amukhazikitse ndani oti iye is the supreme pontiff Okay.
Eh, ndiye iyeyo pangofunika nkuvomera Chabwino.
akavomera basi ah, enawo apereka ulemu kwa iye kenaka akaonetsedwe ndiye mwambo umene unachitika ndi omuonetsa koma mwambo woti iye akuyamba ntchito ya upapa the Petrine office Ndiye kuti no akayamba yekha mwambowo ndi nsembe ya misa imene akatsogolere ngati mlowam'malo wa Petro Woyera Aha. imene ikachitike pa 18 pamene mwanena paja. Aha. Ndipo ah, a ku Vatican atulutsanso ah, ndondomeko ya ma ah, activities ena amene achite mwezi umene wa May kufika kumapeto kwake. And ndaona ndithu i think eh, ndimaona kuti a- ayika kuti ayi- papa wayika ndithu kuti akuyika akupita mmalo ofunikira kwambiri fa i think na ndimayang'ana kuti pa akamaliza pa, twe, pa 18 may pa 20 may akapanga ulendo wopita ku basilica st paul kumene koko ndi kumene kuli manda a paulo woyera Aha. ku, ku, just outside uh, the basilica pafupi Okay. kuli Paulo analinso munthu wamkulu kwambiri amene ndi Petro amene anakhazikisa maziko ndiye akayamba wafika kumeneko then pa 25 May akupita ku tchalitchi la Laterano limene ndi tchalitchi loyamba la chi la chikhristu komanso tchalitchi imene amanena kuti is the bishop the the tchalitchi la bishop wa ku Roma chifukwa tikudziwa kuti papa amakhala mtsogoleri wa dziko lonse katolika komanso tchalitchi la ku Rome, bishop wake ndiyeyo. Ndiye kumene amapangira administer za u bishop wa ku Rome ndi ku Lateran Church. Ndiye kuti a, pa 25 akupita kumeneko atapita ku, ku kwa Paulo. Kenaka pa 31 pa tsiku la a, visitation akudzodza ansembe osiyanasiyana. So we see kuti ntchito zimene ngakhale wayamba nazo zili very much attached to office ya Petro Woyera. Aha, alright. Uh, ndathokoza kwambiri pamenepo uh, kuti tsopano ena akumakamba pali tikumbuka kuno zidachitika ambuye tambala atabwera uh, anadzatenga diocese koma kunali mwambo wapaderadera uh, wowaveka pallium ndipo anthu amene akuona zithunzi za papa ndikuzukuta bwino akumati Kuyambira tsiku limene anayamba kuonetsedwa, Papa sanavaleko pallium. Pallium mwinanso mukhoza kufotokozera kuti ndi chani, koma kuno kwathu zinachitika chifukwa tinali ndi mwambo wapadera wa investiture ya pallium kwa Ambuye George Desmond Tambala. Eeh, komano zikumveka kuti ndithu ndi pa 18 pamenepa pamenenso azakhale akuvala ka pallium kameneka, Bambo Louis Chikani. Pallium.
mwina ah, is it, is it a great issue very concern Yeah, pali program. amkakanje mangokoleka muje mkosi ambuye george atasankhidwa ana- anakatenga later on kapaliam Yeah. koma kuseko nali archbishop basi That's it. who is, is a pope Oh, yeah. Uh, whether there's paliam or not izozo ni ma ujeni choma kuti mpingo amati avale chonchi Do- do- have you seen how he's dress, dressing Yeah. nthawi zina mangovala ka ujeni akamapanga sembe ya misa eh, eh, like singanena kuti an ordinary eh, chasuble koma it looks like ordinary eh, chabwino so pallium ndi ka kanthu kamene ma archbishop amavala m'khosi ndi papa Ah, ndi kopangidwa ku ubweya wa nkhosa kamadalitsika kusonyeza kuti iyeyo ndi m'busa wamkulu so mabusa akulu alipo awiri mu mpingo wa katolika pali papayo amene ndi, ndi m'busa wamkulu ngati m'busa wamkulu amavala kamene kaja kusonyeza kuti iyeyo uh, ndi wolumikizana ndi mabishopu ena Aha, okay. ndiye kuti mabishopu onse apa dziko lapansi plus mabishopu amene ali pansi pa diocese ya rome Okay. Bishop, ma, mbusa wina wamkulu ndi archbishop kapena kuti metropolitan. Okay. Metropolitan ndi ngati Ambuye Tambala kapena Ambuye Msusa amene amayang'anira archdiocese. Ndiye kuti tikakamba za archdiocese ndi diocese yotchulidwayo imene imatchulidwa kuti metropolitan diocese ngati Lilongwe ndi ma suffragan diocese amene ali ma diocese ang'onoang'ono pansi pa Diocese mwake. Ndiye kuti uh, Diocese ya Dedza, ya Mzuzu, ya Karonga ndi ya Lilongwe amapanga Metropolitan See okay. imene mbusa wake wamkulu ndi Archbishop Tambala. Okay. Ndiye pokhala mbusa wamkulu amavala nayenso pallium kamene kaja kamaoneka kuti kali ndi mitanda ka, ya black ya kamene okay. Ndiyeno mm. kamene kaja kamadalitsidwa pa manda a Petro Woyera. Okay. So ndi chifukwa chake bishop akasa, Archbishop akasankhidwa mm -hmm. samapatsidwa nthawi yomweyo chifukwa amakaka amadalitsa ma pallium pa 29 june tsiku limene lili ah, limene timalemekeza petro ndi paulo woyera Okay. ndiye apapa amapititsa ma pallium onse aja pa manda a petro woyera pamene amakadalitsa ndiye amayitana ma archbishop onse amene asankhidwa kuti apite akalandire ma pallium Ah, okay. pamene papa akasankhidwa iyeyo ama amayamba kuvala pallium yake tsiku loyamba lopanga misa yake yoyamba ya mpando wake. Chabwino. Choncho limeneli bambo Louis Chikani linali funso loti tiyembekezere zotani pa 18 kuti tiona chani chifukwa Ndiye zimene zikachitika zimenezi- ndithu pa ehe. tsiku limeneli. Aha. Yeah. Ah, sorry em, misa yake yoyamba apa- ayamba kale kupanga misa koma ya, ya, ya office awo yapa Ya- 18 ya- ya- ya Pe- office. perhaps aka- akavala pamenepo Yeah, Yes. akavala pamene anthu akaona pallium Yeah, Yes. akavala pamene

anthu timayembekeza kuti nanga si zimene timadzuka nazo m'mutu mwathu zinali zoti zimene timamva kuti ah, tsopano avala white white ndiye timayembekeza tizaona white white koma naonapo patsiku red limene ama ndipo chithunzi loyambira lija yes ndipo chithunzi chake chimene chili cha official chimene chatumizidwa ah, ujeniso ana- anavala choncho ujeni Ah,

So uh, ndimafuna uh, chimene tingathe kunena eti nchonena kuti mkanjo tikakamba za mkanjo wa papa mm. kasoko mm. ndi umene umakhala wa white ah, okay. koma zimene atha kuonjezera pamwamba mm -hmm. depending on a function mm -hmm. zimatengera mwambo wake yeah. so mkanjo wa papa mm. kasoko mm. umene umakhala ndi 33 buttons mm -hmm. ngati ine ndavala wanga wa black masanawa mm -hmm. wa, wa mabatana nga

masiku a Ambuye Yesu zaka zaka eh, Okay. zimene anakhala pa dziko lino lapansi Aha. wapapa umakhala woyera Okay. wakadinala umakhala wofiira okay wa bishopu umakhala wapepo kapena ukakhala woyera ndi timalinings tapepo okay Makamaka m'maiko amene kuli kotentha, mabishopu amatha kuvala oyera ndi ma linings, chimodzimodzi wansembe wa black. Koma m'maiko otentha, amaloledwa kuvala wa Tsopano white. mabataniwo nanga wamfupi Ama- ama- ndiye kuti kakhala ka- kakhala ama- kafupi pafupi- pafupi.
Ah, Bambo, ndipake mutu ndikadzadza ma- munatoto. kutsata ma- ma- mabatani ka- kamkanjo Pafupi, pafupi.
so zimenezo zimene anthu angathe kugwira nthawi zina mkanjo ukakhalanso kumatha kukhalanso ndi magube koma nzosafunikira kwenikweni Alright. yeah. so koma wa- ma colours-wo ndi amene ali ofunikira kwambiri Alright. yeah. so yayi ndathokoza kwambiri chifukwa sapato uh, ya papa imakhala ya red okay masokosi amakhala white okay episkopi amene amazitsata bwino savala sokosi ya white oh Eh, amati ndi ya papa oh Eh, akavala ya white amati, "Ah, mufuna kukhala papa Eh, tiziyang'anitsitsa tsopano ujeni ah, walowa ku nyumba ija kumene papa francis anati sakakhalako Eh, remember ah, papa Francis anati akakhala kwina anatseka nyumba imene imene timati ah, pontifical mati mati pontifical residence Papal Palace Aha, imene Papal Palace ndi nyumba anayipanga seal Papa. papa francis ayitsekula tsopano azikakhala kumeneko aha yeah that was uh, actually where i was going of course uh, pankhani ya zovalayo ndi mmene mwaneneramu should we expect a continuation of a Pope Francis ideologies kuti apitiliza kaganizidwe ka Francis? Zina, zina chifukwa apitiliza. akuoneka akusiyana. Zina apitiliza, zina sangapitilize. Palibe Papa amene anatengeratu za Zilizonse. mnzake wa m'mbuyo Mhm. ayi Okay. palibe. Zina amapitiliza, zina sapit ndipo Papa ali ndi ufulu kuyendetsa chifukwa zimene tikukambirana pa zovala, azikakhala nyumba yanji, Mhm. sizimapanga kuti ntchito ya ya udindo wake ndi imeneyo mm -mm. zimenezo nzoti zo, za mbali mbali Chabwino. nzosafunikira kwenikweni pa tikanena kuti papa koma pa nkhani ya maphunzitso a mpingo alibe choice ali n'kutsata maphunzitso a mpingo wa katolika maphunzitso a ambuye yesu Bible. Zomwezo ali n'kutsatira. Komano zoti azivala chani, kodi afuna convoy ya magalimoto angati, asitikali om, omupanga, omuphikira n'ndani, izozo Iye wabwera zili ndi ndi yake iyeyo, pano kuti zili ango- ndi iyeyo. angoyendayenda uku kumana ni anthu awa Eh. akwa garden uku ah, Eh. muli bwanji alibe nazo zina azizikonza mkati mwa ndime chifukwa akalowa kumene choncho mwina pali zina achita kukunikira anthu kuti koma izi sikanamayenda bwino choncho Eh. chifukwa chake papa ali ndi nthambi zambiri pali ndi Chabwino. ali ndi tinakamba za makadinala mabishopu amene ali kuno onsewa ndi manja ake synod of bishops ecumenical council roman curia uh, penitentiary Chabwino. eh, ndi makhoti kumene kuja zonsezo ndi nthambi zake zosiyanasiyana zimene zimamugwira dzanja Okay. eya Chabwino. ndithu ndithu ndimafuna timalize program yathu mafunso onsewa kwambiri pamene pali mtima wa a anthu aku Africa, akhristu aku Africa komanso kuno kwathu ku Malawi ndi nkhani imene inautsa mapiri pa chigwa, nkhani ya kudalitsa maukwati, not kudalitsa koma kudalitsa anthu amene ali m'maukwati. Aamuna okhaokha amene Africa and Asia inanenetsa kuti no, koma zikuoneka kuti Papa Leo uh akubwera ndi maganizo angati omwewo chifukwa wayankhulapo kale kuti uh amakhulupirira kuti ukwati ndi wapakati pa mwamuna ndi mkazi nchifukwa tinachoka konse kuja kukambirana za ku Peru chikhalidwe chawo zonse zija taona zija plus kaganizidwe kamene akupangaka titero kuti mwina uh tipumako mtendere ukhale nanu ndi umenewo kapena? timalize program.
Kuti nkhani ya Fiducia Supplicans tinali mommuno tinayiona kuti ngakhale kalata imene ija Fiducia Supplicans sinasinthe chiphunzitso cha mpingo kapena kuti mpingo tsopano uyamba kudalitsa maukwati amuna okhaokha. Kalata imene ija inatsindika kuti ukwati uli pakati pa mamuna ndi mkazi basi. Chabwino. Koma inkakamba za kudalitsa munthu simple blessing Yes. ya zimene inakamba ndi zimenezo Chabwino. ndiye ngati nkhaniyo ingabwere ku Roman Curia kumenenso inachokera kuti ingathe kusintha kaya i doubt it although chifukwa uh, a simple blessing malinga ndi kudziwira ine theologically i think it can be given to anyone including sinners Okay. yeah. so and that letter inakambapo zonena kuti ngakhale anthu amene ali pa mitala mutha kuwadalitsa simple blessing osati kudalitsa ukwati wawo aa so that one eh, papa francis sanasinthe china chilichonse nchifukwa simunaone olo wansembe wina aliyense atadalitsa ukwati wa ma homosexuals even kunja ako you are right kulibe yes Yeah. on akuti anthu awiri amene mukuwaganizira kuti eh, am- am- amuna awiri mukuwaganizira kuchita zachibwenzi angobwera osangobwera limodzi nkungogwada wina nkunena kuti ah abambo ndidalitseni winanso ah abambo ndidalitseni sikuti kudalitsa union yawo so tikawerenga katekisimu wa katolika omvera amene muli ndi katekisimu wa katolika mukawerenge katekisimu article number 2357 2358 ndi 2359 ndi zimene zikukamba za chiphunzitso cha katolika pa nkhani ya makwati amuna okhaokha kapena akazi okhaokha. Chabwino. Yoyambayo ikukamba zoti maukwati awawa sangavomerezedwe olo zitavuta zitatani. Yachiwiriyo ikukamba zonena kuti anthu amene ali uh, oterewa amabadwa mwina ena otere ena atere. Mpingo uli ndi udindo owayang'anira mwapadera, mwachikondi komanso mwa compassion. Ndipo Chabwino. inayo ikuwawuza kunena kuti Iwonso akuitanidwa kuti azipewa tchimo just like munthu wina aliyense. Sindiye poti unabadwa choncho sindiye kuti ukuyenera kuti uzitani? Uzipanga zimenezo. Chabwino. Eeh.
Habemus Papam ndi imene inali title ya program yathu, timalize Bambo Louis Chikanya. Concluding remarks. Aah.
maliza omaliza programu yonse ndinu Ah, mwina ine, ine ndimalize ndi mawu amene ana- ananditsalira chabwino mawu amene ndili nawo poti timakambirana za papa ndimaona ngati mwina mundifunsa koma simunandifunse Nthawi, Ndi- nthawi. nthawi Ndimene Ah, nkhani yake yandisowa. ndiyoti ena amakamba kuti apapa akuti ati ndioyera apambo anakambapo mobenthulira oyaya the holy father why do we call apapa the holy father Chabwino. so apapa sikuti iyeyo ngati munthu ndi woyera aa ofesi ya apapa mpando wawo udindo wawo ndiye oyerawo chifukwa chakuti mpandowo anakhazikitsa ndi ambuye yesu amene ndi oyera Okay. so when we say the holy father timapanga refer to the office Okay. and not to the person as an individual Okay. ndiye awawa amene alowa pa mpandowu ngati akadino Pre- Prevost ali n- ndi munthu ofoka ali ndi zofoka zawo ndipo muziona azitipempha kuti tiziwapempherera ndipo tikamapanga udalitso tikamapa misa timapempherera chifukwa cha chimenecho Tiyan- Okay. ngati papa ngati munthu ali ndi zofoka zake but the office is holy chabwino. Therefore we say the Holy Father because he's the one leading the office pa nthawi Chabwino, chabwino. Ndithu.
Tithokoze kwambiri kuti tinali limodzi programu iyi bambo Elias Chizule komanso bambo Louis Chikanya eh, chifukwa choti mwanena kuti ndikutseka tsopano ndiye hayi ndikutseka mukhoza kutseka ndithu zikomo Eh, hayi tsekani program ine ndi sam kalimba ndikuti zikomo kuti tinali limodzi lero timaunikirana nkhani yokhudzana ndi upapa umene wabwera posachedwa pambuyo pa imfa ya Papa Francisco ndipo tapeza Papa Leo wa 14 zonse izi tikupatsirani muno mu program ya Catholic Perspective kumveka pa 104.0 Megahertz FM komanso 104.2 Megahertz FM tikupezekanso pa website www.radioalinafe.com komanso pa YouTube Mungosecha ndithu pamenepo kuti Catholic Perspective ndipo mupeza mutu umene mukufuna. Tithokoze kwambiri Lester Muhone mzithuzi. Zikomo kwambiri tikumanenso mu ma program ena. Usiku wabwino.